amata sakufuna kulowamo kupemphera chifukwa anawauza kuti tikumenya tai everyday osaseka ukamalowa mchalichi serious mm. uoneka kuti ndiwe wachani kodi Wauzimu, wauzimuzimu ndio makalati wauzimuzimu pena pali bosi wauzimu si uzimu kumakhala kutani kusaziwa koma ife tikamamuona timamuona ngati munthu jandi wacha wauzimu koma si uzimu tikusaziwa kwa mbaleyi haleluya Amen. Yesu anakumana ndi zonse zimene tikuzifuna pa moyo pa chipembedzo ndi pa uzimu Amen. 1 Pe- 2 petros chapter number 1 verse number 3 imanena zimenezi ndi zimene tiphunzirenso lero ayi ndimangomaliziza kunena kuti pamene tinadziwa kuti munthu ali magawo atatu ndiye m'baibulo zinthu zimene zinalembedwa zimapanga dilu ndi magawo onse a munthu chifukwa ake mukamawerenga mavesi ena m'baibulo amapanga dilu kuti muyendese bizinesi yanu bwino musunge banja lanu bwino mulere ana anu bwino mukhale ndi ubale wabwino ndi anthu amen Amen. akamakuuzani kuti mumkwiyo wanu musalowetse zuwa afuna kupanga kuti mukhale ndi ubale wabwino ndi chani ya sakunena kuti ndinu wauzimu kapena opanda uzimu chifukwa chati mwakwiyera koma kuti anthu akuonani bwanje kuti time wayati sikulina mnakambira nako zopanda pakuti

25 minutes ili ndi 40 minutes ndiye nditenga 25 minutes 15 minutes ndiyisiyira mafunso ndi macomment ndipo ndisankhe ndekha wopanga macomment ndi ofunsa mafunso kuchapucha kuchapucha wina aliyense achitirapo comment ndiye ndikufuna munditsate bwino kwambiri Amen. haleluya zikomo kwambiri amene andipange responsible ndanena kuti ndikufuna ndingotenga 25 minutes

from his fullness. Verse number 17. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Hallelujah. Amen. muchichewa chake ndiye akutanthauza kuti zoonadi timayenda kuchokera ku chisomo kufika kuchani ku chisomo pakuti mtheradi chilamulo chinabwera ndi mose koma chisomo ndi choonadi chaza ndi ndani khristu ndiye pali anthu ambiri amene ngakhale chisomo chabwera koma akufuna kuyendabe ndi ndani kodi ndi mose ndiye kuti pali chivuto ndipo chimakhala chivuto chachikulu ndithu tayenera kudziwa kunena kuti chilamulo chinali chabwino Koma chinabwera ndi Mose, koma chisomo ndi choonadi chadza ndi Yesu. Ndiye ukati ukufuna kukhala rider wabwino, ride the flight ya ndani kodi? Ya Yesu. Osayenda chifukwa cha chilamulo. Chinadzadi, chinadza kuchokera kuti? Kwa Mulungu. Chinachokera kwa Mulungu ndithu, but it came with Moses, but grace has come through Jesus Christ. So chisomo that's not bwino kuchita word study. Chisomo in Greek amachitcha kuti charis or charis koma pronunciation yake timati charis C H A R I S charis. So chimenecho is what we call chisomo. Ndiye chisomo ndi chiyani? Chisomo is unmerited favor. Unmerited zikutanthauza kuti undeserving favor. Amen. Amen. Tinene ine ndapezeka kuti ndaba andigwira eni ake Ndiye akundiuza akunena kuti sindikupanga punishment. Dzingopita ku nyumba kwako. I was deserving kumangidwa olo kukwapulidwa. Koma because I found grace amangondiuza ati zitani Dzipita. dzipita. Undeserving I was not deserving to be released. I was supposed to be flogged. I was supposed to be punished for what I've done, but by grace they have told me to go. That is what we call grace. Amen. So the grace came with Jesus, meaning to say, if we wanted to be punished for our sins, he got punished. Hallelujah. Amen. muzwani kuyamika mbuye zanja langani ndikuligwirizira ntchito usiku wa ngapo sindimagona iya Satana amafuna kundipha ndithu. Amen. Anamva ati abusa achita heart attack ndikupezeka kuti afa. Koma Yesu ndi wabwino. Hallelujah. Amen. So what I mean, Ga- the grace of God, the grace is undeserving favor that comes over our lives. Undeserving favor. Unmerited favor. Zoti sizimatiyenera. ndiye anangotipatsa ndi chimene timachitcha kuti chani chisomo chimenechi ndi chimene timachitcha kuti chisomo so chisomo chimakupatsa zinthu zimene siumayenera kutani kulandira koma umapezeka kuti walandira tiye tisiyanize chifukwa anthu ambiri akoza kuchiona ngati okay nanga chifundo ndi chiyani ngati chisomo is unmerited favor or undeserving favor ndiye what about uh, mercy chifundo chifundo it holds what you deserve haleluya tinene kuti ndikungoyenda ndapeza munthu apa ndiye ndikumafuna nditamudutsa koma kumuona mmene akuonekera basi ndikuvula chichati changa ichi ndikumutani ndikumpasa m'bale uyu ndiye kuti chimene chachitika paja ndamuchitira chani chifundo not chisomo ichi si chisomo chifukwa si m'bale wanga sindikumuziwa sindimayenera kuti ndimlabade ndimayenera kuti ndingotani kungodutsapo koma chifundo it draws you it comes with grief ndiye umamuona munthu uja ii ndiye umampasa chinthu chimene chili chifundo while chisomo tanena kuti is undeserving yani

kunati ii onani anawa mimba zili chonchi akuona ngati chakudya palibe kuyambira lero ndizikupatsani 200 200 azikugulirani zachani si chisomo chimenecho ndi chifundo haleluya Amen. ndiye ndikufuna kupitira ndiye ndikufuna kuti tiwerenge nkhani iyi tizapitiriza nkhani tizatenga nthawi koma tiye tiwerenge nkhani ziwirizi Exodus ndi buku lachiwiri m'Baibulo. Exodo chapter number 17. Exodo chapter number 17. Ndikufuna muone zinthu zingapo zimene zimachitika mu chisomo apa. Are we there? Exodo tati ndi buku lachiwiri silikufunanso kuvutika kutsegulera. Buku lachiwiri m'Baibulo mwanumo kungoti Genesis finish pansi muli pa Exodus Exodus. chapter number 17 mumve nkhani iyi ndikufuna mumve kwambiri chifukwa chakuti ndikufunsani mafunso ndimafuna nditakufunsani mafunso koma ndiyeti nthawi yanga ikuchepera kwambiri the entire israel community left the wilderness of sin

Are we there? Numbers. Tili pa Exodo apo kupita pasogolopo pali Levitiko kuchoka pa Levitiko tikubwera pa Numbers chapter number 20. Kapena kuti amati awerengedwe. Numeri. Eh, pachi. Atitonga amaziwa amati chani maWerengedu. Mawerengedu chapter number 20.

Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the doorway. Apa ndiye kuti zonse zimene anena koyamba kuja anenanso ndiye akunena kuti then Moses atawadandaulira mwatitulusiranji bola tikanafa ndi abale athu ndipo Baibulo ikunena kuti ndipo Moses anachokapo pamaso pa anthu

But follow me and follow me good. Verse number 6. Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the doorway of the tent of meeting. They fell down. Tendimekaye pamenepo. Poyamba paja tanena kuti ndipo Mose anatani. Ehe, nanena kuti chani. anafuula nanena kuti chani He cried out to the Lord, ehe nati chani What have I to do with these people? ndichite chiyani ayi ndifuna kuti mawu ofunika kwambiri pamene paja is ayi ndichite chiyani ndi anthu awa mumve kachiwiri anthu awa adandaula same size vutonso ndi lofanana ndipo baibulo likunena kuti ndipo mose anachokapo pakati pawo nagwa nkhope yake pansi ndi aloni pa nyumba ya Mulungu. Atagwa pamene paja anaona choyamba ulemerero, chachiwiri chimene anamva Mulungu akumuwuza kuti sananene poti ndichite chiyani, anangogwa pamaso pa ndani? Pa Mulungu. So when he fell and God said rise up, mumve tsopano

to please God. Do you hear me? Ndimamva chisoni kwambiri mumafuna mutachita china chake. I tell you that is what everyone had. Anthuwa afuna kuchita china chake. sakuvomera kusachita kanthu afuna nditachita china chake ndimukondwerese mulungu there is none that can please god from what you can do ena aganiza ngati nditasunga sabata mulungu andikonda nditachita chakuti mulungu andikonda god loves you unconditionally romans chapter number 5 verse number 8 chikhalirebe ife machimo anatifera iye munamvako nkhani imeneyi ndipo kwaikikatu osati kwaikika mafunso a roma chapter number 6 verse number 23 pakuti mphoto ya uchimo ndi chani imfa koma chiphaso chakuchoka kwa mulungu kapena mphatso gift of god is what eternal life how do you get a gift by doing nothing but i tell you that death imene ili mphoto ya uchimo yesu anaifa imfa imene ija kuti inu mupeze chani moyo umenewu ukhale gift usakhale kuti mwachita china chake it should just come as a gift to you you accept this gift as it comes to you hallelujah amen hallelujah okay Ndiye tanena za chisomo. Anena kuti lam- chilamulo chinabwera ndi ndani? Chisomo ndi ndi choonadi. Ndiye chilamulo ndi chani? Chilamulo chizungu chake timachitcha kuti legalism. Ndiye akanena za legal, you must know that there is also illegal. Ayi, mwina tilikonda zipano tilima

atangopeza mawu amene anapulumuka amene akunena kusawa fino atatu la awiri ola naye amene ali legal so tikamanena za legalism tikutanthauza kuti what legalizes you kuchita izi what legalizes the policeman to shoot you is because he's a policeman

I tell you, you will not come and step on him. No ways. Because he has a legalism. So legalism in this context, what I'm saying, it was what legalizes people to approach God. That's why Hezekiah said, Ambuye ndikumbukireni zimene ndachita pamaso panu ndachita zakuti zakuti munthu amafotokoza ma legal things amene iye watani wachita Inu ndi ine kuti ndipemphere pemphero limene lija ndikutukwana Yesu. Ndikufunika ndinene kuti Ambuye Yesu, kumbukani zonse zimene munatani. Munachita. Munachita. Chifukwa cha ichi. Munanena kuti ndi mikwingwirima yanu inachira. Amen. Haleluya. Aona ndi umboni waukulu. Dzanja ili silimagwira ntchito. kusambisidwa ndasambisidwapo kaya kangati kulephera ndi kuzola mafuta koma yesu ndi wabwino koma zonsezi sichifukwa cha zimene ife tatani pakuti ndi mikwingwirima yake tinatani tinachiritsidwa ananyozedwa iye kuti ife tikakhale so zinthu zonse zinamgwera iye so we become legal osati chifukwa cha ife Koma he legalizes us. Koma pali anthu ambiri ndikukuziwisani pali zipembezo zambiri zimene zimauza anthu chitani zakuti chitani zakuti kuti mupulumuke. Ndiye abusa mukutandauza kuti ife olo titachimwa palibe vuto tinapulumuka. Tiyeni yankho langa loyamba ndikhoza kunena kuti eh koma ndiwe wopusa kwambiri. amen umapusa chifukwa ninji tiye ndinene kuti ndakugulirani suti mukavale ku- mu- ku- ukwati kwa afeluwini inuyo mukupita kumene kuja ndi shoti wanu wobowoka apa ndi apa chonsecho ndakugulirani chani suti kuti muvale yokukhalaniso bwino koma inu mwapita kumene kuja ndi mazambalala anu mukunena kuti apo ndabwera pa ine wabwera but you are stupid You were supposed to put on that suit which I bought for you to come. So chimene ndikutandauza nchakuti chani? Ambuye anatigulira moyo uwu. Moyo onena kuti machimo onse sali chani? Sali gawo lako. Chifukwa chakuti pali chisomo basi uzinena zimenezo. Tsono ngati munawerengako Aroma chapter number 3, 4, 5. Ndiye mukamve mukamayamba chapter number 6 kuti limayamba chani limayamba kuti choncho ngati simukuziwa chapter number 6 ndiye tipitirire kuchimwa chifukwa chakuti pali chisomo ndiye amayankhaso kuti iyayi abale musatero chifukwa chakuti akhala kufotokoza zonse zimene ndikufotokoza pano ndiye akuyankhirakonso kunena ati mulipo yena pano chifukwa wamva zonse zimene ndanena ndiye anayamba choncho romans chapter number 6 olo mutatsegula apa panena choncho linangoyamba choncho ba one time verse number 1 ndiye tipitirire kuchimwa chifukwa chakuti pali chisomo ndiye amayankhaso kuti iyayi abale musatero sindi zimene tikutani pano tikunena haleluya koma tikunena kuti si machimo amene amatilekanitsa ndi ndani

5 minutes pamenepo mukutandauza tukwana inakoma kale inakoma vile yo yes god ndiye ndidule pamene tikufuna tiambe kupanga comment tanena za chisomo ndiye tikumaliza ndikupanga summarize like this chisomo chinabwera ndi yesu ndipo chisomo chimasagana ndi chani ndi chikhulupiriro abale ngati mwapezeza pamenepo ndi chikhulupiriro chisomo chimatsagana ndi chikhulupiriro chifukwa chakuti chikhulupiriro anthu ambiri samadziwa tikanena chikhulupiriro anthu onse amene anabwera kwa khristu amangomva za chikhulupiriro koma sakuchidziwa chani chikhulupiriro chikhulupiriro ndikukhulupirira kuti chinthu china chilipo koma sindikuchitani sindikuchiona koma chichani chilipo mtima wanga wonse wakhutizika

so ngati sukudziwa kuti yesu anatenga mphulupulu zako ndikunena kuti ndili mchikhulupiriro ukunama suli mchikhulupiriro chifukwa chakuti sukudziwa kuti yesu anatani anatenga koma ngati ukudziwa kuti yesu mtheradi ndi amene anakhala chikole cha zolakwa zanga nde kunena kuti ineyo ndikukhulupirira kuti yesu anakhululukira mphulupulu zanga ukunena zoona olo anthu akuone nazo atani ude unene koma ndinakhululukidwa what do you mean you doesn't look like chifukwa chakunena kuti you believe so because you believe that's why pali liwu lakuti hope definition yonse ya faith imanena kuti faith is a substance of the things that we hope for what is hope Hope is something that weyembekezable. available thing which is in the unseen. Then you wait that it will transpire until I what? I'll see it. That is what hope is. Hope sees something which is faith has made. chikhulupiriro chimalenga zinthu mwandiona ine ndine bwana koma ntchito mulibe and pali ntchito yanga ya mtengo wapatali Ntchitoyo anthu sakuiona koma ntchito ndi yogwirika koma mukuziwa kuti ilipo so hope waits for that ntchito kufikira itatani itaonekere that is what hope is so hope is faith in progress until chinthu chija chitatani chitaoneka chitaoneka ndiye baibulo limamalizisa kunena kuti ndikufuna mvese vesi namba 6 yapa yokuti imene timanenayi ndipo popanda ichi chotchedwa chikhulupiriro sikutheka kumukondweresa ndani Mulungu. mulungu pakuti wose amene amaza kwa iye ayenera kuti atani Kulupirira. kuti chani Kuti aliko. izi zigwireni apo Mm. koma ingakhale simukumuona koma mulungu achani Aliko. ndipo ali wotaniso Ogwirika. obwezera Ogwirika, mphoto ogwirika. kwa iwo amene akumuyembekeza ndi mtima chani wose so you have to believe he is there i've not seen him but he is there

Za inuyo. Eh. Ah, ah, Abale kumbuyo taonana kale imilirani. Zikomo kwambiri. Chitani ndemanga. Ndi pati pamene mwamvesesa pamene si- pamene simunamvesese. Ndi chisomo. Aha. Mwamvesesa kuti chani kapena simunamvesese. Ah? kuti chani ndiye funsani bwinobwino timvesese apa apaseni maiki atiti tiwapaseni maiki tikuzololibeke pitilizani mana choyamba ndichonena kuti inu ndinu mwana wa mulungu mumalimbika ngati chani ngati mkango chimene mukudziwani chonena kuti munomo sitikufuniramo mphwepwa iyayi ameni Mphwepwa zimakhala zoniti zamanyazi, zamantha. Munomo mulibe mphwepwa chifukwa tonse ndife ana achani kodi? Ah, ungakhale mwana wa Mulungu ndikukhala mphwepwa. Ndiye Mulungu wakeyo sitikumudziwa bwino. Amen. Koma wathuyu amakupanga kuti ukhale wamphamvu. Amen. Amen. Ndipo amatitcha ife kuti inu ndinu mtundu wosankhika. Anthu amwini wake chani? Mulungu. Akuti mukapereke chitamando pamaso pa ndani? Pa Mulungu. Olo tikaimilira mukuwona hey, ndikuchita manyazi kwambiri ndimadabwa ndi chikhristu chanu chimakupasani manyazi ndi chani chifukwa anatenga mantha ndi manyazi onse anawakhomera pachani kodi pamtanda sizilinso gawo lanu iyayi so inuyo sizili gawo lanu iyayi ndifuna ana zonsezi kukulimbikisa pamene simunamvesese bwino kwambiri ndi pati yes mayi wanu kuti chisomo ndi chiyani zikomo kwambiri ayani basi alibe amene wamvetsetsa kwambiri akoza kufotokoza chisomo okay Eh. ndiyankhepo ineyo Yeah. chisomo amayi afuna kudziwa kuti kodi chisomocho ndiye mukutanthauza kuti ndi chani Ah, akamanena chisomo chisomo ndi chija chimeneti munthu ah, sukuyenera kulandira mwachitsanzo ndingopereka chitsanzo ah, pa wamsonkho ndi ah, wachipembedzo amene anapita ndithu kumalo amapemphero ndipo ah, wa- wa- wa- wopemphera uyu amene ana ndithu ah, mfarisi uyu ananena kuti ineyo ambuye sindili ngati wamsonkho ndimasala kudya pa wiki kamodzi ndimapita ku tchalichi eh, ndimapemphera ndimapereka chakhumi ndipo ine ndine woyenera eh? ndeno uh, chifukwa choti iye anadziyenereza kunena kuti uh, sakufuna mpulumutsi zimene iyeyo akuchita ntchito zake zikhoza kutani kumpulumutsa ndiye akunena kuti pambalipa panali wa msonkho amene anali munthu wochimwa chimene anapanga ndi kudziguguda pa chifuwa chake ndikuvomereza kuti ambuye ndizoonadi ndine munthu wochimwa munditani mundichite chifundo Amen. ndipo akunena kuti pochoka pamaso pa mulungu anthu awiri akunena kuti mulungu anamkhululukira uyu wa msonkho anamuyenereza ndiyeno maganizo a ife anthu amene ankayenera ku- kupeza chisomo pamaso pa mulungu anali ndani? anali uyu osala kudya uyu chifukwa ankachita zenizeni zimene zitani zili mmawu Amen. koma chifukwa chonena kuti munali ngati mkati mwake kudzikuza sanadalire mulungu anaona ngati ntchito zake zikhoza kutani kumpulumusa chifukwa chake chifukwa kuti uyu mkati mwake anavomereza kuti ndi wochimwa anapeza chisomo pamaso pa ndani pa mulungu ndiye chisomo ndichonena kuti ndithu ah, chimabwera kwa munthu amene kuti sakuyenera eh? Amen. ndeno mwina mukumvetsa pamene mene ndikufotokozera ndangopereka chitsanzo cha wamsonkho ndi uyu mfarisiyu Amen. ndeno ah, chisomo ndichonena kuti sikuyenera kuti inu kapena muchite china chake kuti mulungu akukondeni ayi pamene kalero mu nthawi yakale chilamulo chinkanena kunena kuti kunena kuti mulungu akukonde mwachitsanzo apereka chitsanzo apa pa ah, mmene mose amayendera ndi ana a israeli Poyamba Mulungu akumulankhula ndithu, ana a Israeli akudandaula kwa iye kuti, Unatichotseranji ku Aigupto? Ndiyeno akunena kuti a- analirira kwa Mulungu kuti ndiwachitire chani? Mumvetse zimene ndiwachitire chani anthu awa? Which means pamafunika kuti Mose achite china chake kuti anthu awa atani alandire apulumuke. Therefore kachiwiri Ah, tinaona kunena kuti mose akugwa nkhope yake pansi eh? zikusintha pamenepo atagwa nkhope yake pansi ndi pamene kuti ndithu mulungu amamuyankhula kunena kuti tenganso ndodo yakoyo ndiye ukatenga ndodo yakoyo ndi ukalankhule tsopano kuchani kumwala eh? mazi akatani akatuluke ndiye tikuona kuti pali kusintha pamene ndiye kuti mbuyo mumayenera kuti wina akachite china chake kuti atani alandire chipulumutso koma tsopano sipafunika tichite chake koma tikhulupirire pamene tikuyenda moyo wa chikhulupiriro mwa ndani mwa yesu ndikhoza inde ah, sikutanthauza kuti munthu upitire kuchita uchimo iyayi sikunena kuti munthu upitire kuchita zimene unkachita koma ndikufuna kunena kuti womudalira akhale ndani yesu zisakhale ntchito zanu kunena kuti poti ine sindi sindimwa mowa sindichita chigololo ah, sindine o- oba kapena sindipanga ndewu ndiye kuti ineyo ndine woyenera pamaso pa ndani pa mulungu ayi pamene khristu adafa ah, kutigulira ife moyo kutitulutsa mu uchimo ife ti- tingone ndi kukhulupira mulungu kumkhulupira khristu yesu sikuti tichite china chake koma sizikutanthauza kuti tisiye kuchita chabwino pamaso pa mulungu ayi komano chimene ndikunena kuti timudalire ndani mulungu kuti ntchito yonse anaitha pa mtanda i think mwina mwamvetsetsa ngati simunamvetsetsepo ena ayankhaponso zikomo kwambiri chisomo ndinene pa ukwati paja ndi apo sanatitana titakhala muja apo sapalula amene angadalitse ukwati ndimanena kuti iye abusa ine ndaku- ndinakudziwani pakanthawi ambuye ayenera kukukwezani ndakondwera kambiri ndamva kuti akukwezani ndinanena ati yani amanena ati i deserve ndinanena kuti yani ndiye kuti mwalakwa abusa mumayenera kunena kuti chisomo cha mulungu chatani chachita osati i deserve chifukwa liwu lakuti ndikuyenera limamuchotsapo mulungu pampando ukukhazikapo mulungu so zinthu zonse zimene timalandira pa moyo wathu chachitika chisomo ndapeza chani ntchito chachitika chisomo mwana wanga wapulumuka chachitika chisomo mulungu wandidzutsa chachitika chisomo chifukwa it's the grace i do not deserve kukhala ndi moyo ndi mulungu amene watikomera mtima so chisomo chimakupasa zinthu zimene sunali woyenera kuti uzilandire kudziwa kuli anthu olemera kuli anthu ophunzira kuli anthu onena kuti ani- anali thandizo kudziko lapansi kusiyana ndi ena ife koma anapita mwamva za uja amati Charlie wa ku Amereka amuombera anthu osali tititi ali pamsonkhano munthu onena kuti anali influencer wabwino

ya chilamulo chinali pakuchita pamene chisomo chili pakuyankhula chifukwa mose mmene anagwa pansi mulungu chimene anachita ananena kuti ukayankhule Yeah. ya ndiye tikapita kwa aroma baibulo likunena kuti tikayankhula ndi pakamwa pathu osati tikachita chifukwa tikachita kunena kuti ndasiya kuchita uhule ndasiya kukumwa ndasiya ndikuti pamenepo palibepo chipulumutso koma uyankhule ya ndipamene ndimafuna kuti ndionjezere iwo mukati ndikupitirira ndimafuna kunena kuti mudziwa chimene anamuuzira chimene chinampanga confuse mose ndi chinthu chimodzi anamuuza kuti ndodo atani atenge imene anamuuzira poyamba paja kuti nyamula ndodo ndi imene anamuuziranso kachiwiri nyamula chani ndodo ndiye sanadziwe kuti ndodo iyi

You still use your weapon, but not to strike, but to what? To speak. ukhoza kupemphera 2 hours wina wake kupemphera 2 seconds wa 2 seconds kumveka pamaso pa mulungu chifukwa chati akugwirizira ndodo iweyo ukungogwirizira ntchito zimawu mudziwa mukakhala pa misonkhano ya anthu ena okhulupirira ena kunati akoma mzimayi akupemphera bali Amen. mulibe olo liwu la mulungu olo limodzi akungoyankhula munthu chithukuta kuno chithovu uku choncho mamina akutuluka kuti yesi munthu uyo ya chimphona koma mulibe ndodo ya mulungu muzimene akuyankhula zii mose anamuuza nyamula ndodo mawu anu akutero ambuye Amen. mawu anu akutero ambuye mawu anu akutero ambuye mawu anu akutero munawatumiza mawu anu kuti akawachirise ndi kuwachosera chivuto chonse chimene chili mdziko lapansi munanena kuti tikupempheni ndipo inu muzatipasa ife mafumu mulemekezeke pakuti ndine woposa agonjesi aroma chapter number 9 iwo amene munawa- munawakonda munawadziwiratu munawayitana mutawayitana munawasankhula mutawasankhula munawayika padera kuti akhale wofanana ndendendende ndi inu sichikudziwika chimene ndizakhale koma satana mvesera baba kunena kuti mmene adzaoneka iye tizaoneka monga iye ali inu tiana tating'ono ambuye akukuyesani kuti ndinu ana ndinu ana a mulungu chija chimene anthu adachiva chija chimene ena adachiona chimene ena anangochikhulupirira ife tikuchikhulupirirazo chobadwa kuchokera ku Mawu a Mulungu. Mlemekezeke Yehova! Pakuti uku ndiko kulimbika mtima kumene tili nako. Tikampempha Iye kanthu, amatimva ifeyo. Ndipo pakuti amatimva, timalandira chimene tampempha chija. Pamene ndikupemphera za ntchito, ndi kulimbika mtima tili nako. Yohane chapter number 5. Vesi namba 14 kuti zonse tikakupemphani mumativa ndipo mukativa timalandira pakuti munanenesa kunena kuti ku yohani chapter namba 4 vesi namba 17 mmene mulili inu ndi mmene tilili ife pansi pano munachilisapo odwala e munazusapo akufa e munamasulapo aziwanda e munanena ndi mmene ndilili ndikaika manja pa munthu uyu ndipo chiwanda ndikachiyankhula kuti tuluka mzina la yesu pakuti monga mmene mulili ndi mmene mulili mkati mwanga muno Ndinamwa Mzimu wa Khristu, Agalatiya chapter number 3 verse number 16 kuti mzimu umene udamzutsa Yesu mkati mwanga sindinapatsidwe mzimu wa mantha kuti ndiope, koma wakufuula nawo kuti aba Atate mulemekezeke ndiye kunena kuti wanyamula ndodo yako ndipo ukuigwiritsa ntchito bwino. Amen. Zamphamvu. Koma Mose adangoti nyamula ndodo poyamba paja ndinagwiritsa ntchito apanso ndigwiritsa ntchito zamphamvu January, you are not going muzatuluka koma you will not get into the promises of God. The promises of God we inherit by using our tongue and still that staff. Hallelujah. Amen. Mulungu salemekeza munthu. Mulungu amalemekeza mawu ake. Palibe amene ali pamwamba kapena pansi pamaso pa Mulungu. Koma amene agwiritsira ntchito mawu ake. Chifukwa chake Davide kakang'ono anakhoza kupha ndani? Goliyati. Chifukwa anamuuziratu Goliyati. Ukubwera kwa ine ndi experience ya nkhondo. Ndikuza kwa iwe. mu dzina la yehova mulungu wa israeli amene iwe wawatukwana anthu awiri amene akuyandikira nkhondo yofanana koma modani mosiyana ndipo zida zawo sizofanana chifukwa chake ku 2 akorinto chapter number 10 verse number 3 bible ikunena kuti ingakhale tiyendayenda mziko koma sitili adziko ndipo zida zathu siziri zachani zathupi Zu- zida zathu ndi zamphamvu ndi zauzimu zimene timagululira maukulu ndi maulamuliro kuti afike kukumvera ndani khristu osati amvere Atta afike kukumvera ndani khristu koma khristuyo sikuti ali kumwamba ali mwa Atta ameneyu koma kuti zimene ndimagwiritsira ntchito ndi zipolopolo zimene ndalandira kuchokera kuti kumwamba

Ayi, zikomo kwambiri ndithu bambo athu chifukwa cha chiphunzitso chabwino ndi chiphunzitso chokoma Ah, chifukano takutsatirani bwino kuyambira ku yohane mpaka kukafika uku ah, ku levitikasi nambazi uku kulinganiza bwino zokhazokha especially ah, chimene chatithandiza kwambiri ah, moyo umene tinali kale ndi moyo umene tili panopa chifukano uh, kutheka kuti balansi imatha kuvuta munthu chifukano umatha kuphatikiza mwachitsanzo ngati mmene munayambira kunena kuti mmoyo uwu pali zinthu zina zimene zidalembedwa mawu zimatha kuthandizanso ngakhale kuthupi uh, ku moyo ku uzimu ndeno mwina nkutheka sitipanga understand kuti kuti ku moyo kufunika chani kapena ku uzimu kufunika chani kapena kuthupi kufunika chani koma nthawi zambiri timangotani timangophatikiza ndiye tikaphatikiza timapezeka tutapanga stuck ndeno chifukwa kuti sitimvetsetsa bwino kunena kuti i think ndikanakonda kwambiri kunena kuti ulendo wina mwina muzachibwereze chiphunzitso mwina kuti at least anthu azikhala ndi picture yabwino na kuti mwina ukamapemphera munthu uzitha kumaziwa kuti kuti apa ndikupanga dilu ndi mo- ndi uzimu wanga apanso ndikupanga dilu ndi thupi langa ndikupanga dilu ndi moyo wanga mwachitsanzo ngati mmene munanena kuti ah, pamtanda mbuye yesu ah, atavu- atavulidwa zovala ah, anakhala maliseche kuti ife tikavekedwe chani ulemerero nkutheka anthu mwina mu understanding timangoona ngati mwina ndi kuuzimu kokha kunena kuti ah munthu anakhala maliseche kuti ndikakhale wolemera ndi kuti kuuzimu kwanga ndine olemera kwambiri ndeno anthu ena maganizo kuthupi kwawo amakhala kuti alibe nako ntchito chifukwa chake umatha kupezeka munthu inde kuchita zamphamvu mu uzimu koma kugona ndi njala mnyumba Ah, pamene paja umatha kunena kuti ayi chifukwa kuti ndine wauzimu njalayi ndikuyenera kuti ndizani ndizigona nayo pameneno timatha kuyiwala kuti mthupi muli magawo atatu chifano munthu ukamagona ndi njala ku uzimu ukonso uh, pena ndi pena siziyenda bwino chifano mzimu ukukhala mchani muthupi ndiye ngati ukumagona ndi njala olo kumasowa koma pena timachivomereza ndipo ndi- we don't understand pana kodi zinthu zili mbali yanji ya moti mwina tiyime ndikudzudzula kunena kuti ndikukhulupira kuti ndikhoza kudusamo koma osati kukhala mu zinthu zi- izi mwina pena timazivomereza kunena kuti apo ndine wopemphera ndine wauzimu ndikuyenda kuta kuyenda mu chimenechi komano si chimene mulungu anapangira yayi chifukwa ndi mipingo inayake ife ndikuchira ngati kuyenda mmatenda pamene kunena kuti ah, mukutipanga open mind kunena kuti opemphera tichita kumaziwa kunena kuti Ichi chikuthandiza uzimu wanga, ichi chikuthandiza moyo wanga, ichi chikuthandiza thupi langa. Ndiye zonsezi Mulungu anazimangira kuti ah, zikathandizire pa moyo wathu. Ndiye pamene ndamvesesa kwambiri komanso ndi chiphunzitso chabwino especially kumbali ya ah, chi- chisomo uh, mwanena bwino kuti is un- unmerited favor toward the people that they don't deserve ya ndi ndinganene kuti ndi chinthu chimene chimafikira kwa anthu amene sakuyenera kulandira chinthu chinthu chija ndi zoonadi uh, mwina nkutheka timakhala nawo malingaliro kuti uh, mmene ndinasira kumwa uh, mmene ndinasira kusuta ndiye kuti ine ndinoyenera komano ngati nkuyenera kwathu kuja sitikuona sitikuyikapo khristu uh, zimakhala zonse zimene tikuchita zili chabe sizitipindulira nde ah, pamene ndamvetsa kwambiri kunena kuti ah, choyambira kuchita moyo wathu ndikulankhula pakamwa pathu kumuvomereza kumulola ambuye yesu akhazikike mkati mwathu akakhazikika ambuye yesu atiphunzitsa ah, kusiya kusutako kaya ndewuzo kaya ndi chani mulungu amatilankhula mu mtima ndiye munthu umayenda mu chiti mchi komano ukayamba kusiya Usanampange Ambuye Yesu kukhala mpulumusi pamene paja pamakhala kunena kuti umatha kusiya ah, mwakuthupi komano ku uzimu kulibeko cha moyo ndiye chikunena kuti chiyambe cha moyo ku uzimu kuzamalitsira kutani kuthupiko ndiye kuti umakhala zenizeni za mphamvu ya zikomo kwambiri ndithu. One minute atsogoleri po. Ndakuta zanja. Amen. pachisomopa zimene mwatipatsira mabuku awiri zimene mulungu anayankhula ndi mose kunena kuti mose anafunsa kunena kuti achite chani kuti awachitire anthu koma nkachitikira anagwa pansi kuonesa kugonja olo kulephera kunena kuti mulungu achite kanthu ndiyeno zimene anazachita kusogoloku atamuza onena kuti amufunsa kale mulungu kunena kuti Mulungu inuyo chitani Mulungu amuuza chochita komano iye akupanga exercise zimene iye angachitezo lero ndi chifukwa chake i think akunenetsa ku aroma chapter 3 verse 3 23 kunena kuti onse adaperewera pa ulemerero wa mulungu komano kuti khristu lero ife akatiuza zochita mulungu tayenera kuti timusatire osati ife tichite kanthu chifukwa ngati tagwa pansi kunena kuti mulungu chitani chimene iye ati achitecho ife tingotsatira chiti chimenecho chifukwa mose anamkanika kukalowa malonjezano a mulungu akulowa mkenani chifukwa amafuna kuti apange kanthu pa iye yekha ndiye pa ife kuti tilowe zimene mulungu adanena kudzera mwa yesu ndi pamene ife tikuvomereza

ali ku kapernao baibulo kunena kuti ndipo anayamba za chibuku Yeah. atayamba za chibuku ndipo anafunyulula ndipo ananena kuti yesaya ananena kuti sananene kuti a yesaya chapita namba 43 Yes, namba mwakuti baibulo kutero silitero ayi anangoti pa yesaya chapita namba 60 kunalembedwa kunena kuti sananenenso chapita namba 6 60 musaiwale kuti kale munalibe mavesi munalibe machapita Yeah. mawu onsewa chinali chabe chinkhani zonsezi ndi nzeru za anthu kuzipatula zinthu zija kuti ndi grama kuti anthu tidziwe kuchita mmene amalembera pa pamphlet chifukwa mawu awo analembedwa pa pamphlet kapena kuti chisamba chimene amalembapo panalibe full stop panalibe yani mizu ya mawu achigiriki panalibe full stop koma kolon chani chani ya chinali chabe chinkhani ndipo anthu amangofunyulula ndi anangofunyulula pamene a yesaya anatani analemba kunena kuti mzimu wa ambuye uli pa ndani uli pa ine pakuti wandidzoza ine kuti ndikalalikire mamasulidwe kwa ansinga